ike ụwa agwụla m nwatakịrị ibe bịa na-agwa m na o ji bottle mmanya wee jee magbu ya Hey! otu a ka ụwa m dị Hey! kedu ihe m metere n'ụwa Eh? Kedu ihe m metere

ma i ji ya mụrụ ihe ee ụkpara okpoko gburu ntị chiri ya ọ na-abụkwa e bufee isi o rute olu nsogbu adịrọ gee ntị o nwere ofu akụkọ m ga-akọrọ gị m kọsịara gị akụkọ a ị ga-eji amụta ihe

odigba odigbo mgbapụ ọ zara mma chiri ikwu ogwe aka chibụ ha ụtụtụ gepụla ndị betos eghe tụsi eghe ma ndị ma mma ma ndị lọpụrụ isi

ndị osomachi gwa bebe ndị kparịwa a na-etuwe oke gasị kwa ọ bụ bụ pres ọ bụ na ebukwu ụzọ tuwo ha dị ya ọkọtụ a ga-eburu uwe buru bupụ eti ọ mara na izu ụmụaka ịba bere ibi kwuru ya ọnwa abụọ bịa duwa kwa oche m oche eze amadi

ndị le mma afụ afụ ndị fijikwana fara alọ mmiri gwana anya na mmiri ọnwụ iji fa kuche ntị ma na ụra akpọ nji ime kpọtọ ọ bụ ọnụ ife nji kpọtọ hapụ smel ọngara smel abụ ilidi ma defere asmefọ na-ejini m gịnị na ndị wuru mkpara alọ ma ọtụtụ ara rịma m ka oji nna ahụ ma ahụ mgbe onye nche ya nna ya nwoke atọ ndị sisi na-ajụ m na m meju na hapụda ajụ m efe onye ara ọpụsakwana nge ama m ilome ọ ha abụọ na hụgo ajụ m na mmụọ apụ eju m efe ọnwụ ayike m olu unu ebe ọ bụ erughị olu ma m nwee ike ma anaghị faga nere m na o oke ka m na ya dị isi oke n'eche na ya ee efọ nene m na ọ bụ bụkwa ole adị eme bụ ezi nwa nta afọ m wee anya na ọ bụ nwa agbụ ilada je bụ ndụ oke ma na ọ dị mma emuobi m gaa palace were nụrụ oru m ya nnọọ oke abụkwala adị eme nnọọ ya bụ Chief Ọsọndụ na ya a na anọla mefe ekpe ka na obu m lasị iwe ọkụ enule mkpa ya bụ nwa isi nwa nta oke ga-ekele jere m ya jere m ya ta m jee ozi ebe a nnọọ oke fọkwa ndị ife Ee. oke eru echi m bịa ha palace nnọọ toru ya ka nnọọ oke Kanno. na-ewuru mmanya na-ekwe mpa m mụ aṅụhala m zuma bụ unu ndị zuma m nwekọta ezigbo eji anyị ọgọ bụ ihe m chọghị kwa hụlụ ya lata adịkwa nna nda nke ị gakwa nda nonsense m da afụkwa Ole nonsense? nda nke bụ eju m ole nonsense nda nke apụ eju m efe apịrị asị mela ịda ịma ife m da ịma ife m da akpe

ndị ife mmadụ ji isi kụrụ nwata ara kpa eti ike ụja bịakwa bụrụ nsogbu n'ịpụpa ya kala ma m na enwe emezi emezi kala na ya wu ụlọ n'iti ya ndị ife ya karịa na-emekwa ahụ na ozugbo mkpa ozugbo mkpa dị n'oge a bụ mkpa ya ọ bịakwa ya o buru ya isi ana m akpa arị atịzi atịzi ndị ọchịchị amaghị atị kama ya onumachịzi anyị anyị amaghị ọ bụrụ enwe nsogbu anyị amaghọ nwata bịakwa bụrụ nsogbu ọ dịghị edebutu mmanụ ya nta ya ibe but anyị ama amaghọ o meghakwa ụfọrọ o nwe onye fọnụ mgbe obu mmadụ ya bụrụ nnọkọta ha ebe ọ bụkwa nsogbu ọ dịkwa ndị ife m eme ndị ife m nwere ike ime onye motụlọrị kopu ahụ gwụrụ mma maba nwanta ibe ya gwụrụ mma maba afọ m ya afọ kama Hey!

ife m da asị bụ ka a marị ife ha eme fa maka ọ dịla too much o nwe onye mana onye ha bụ turn ya next Hey,

Hopu bụ mkpepu chegharịa. Egwepụ m ọ na ife na-eme oge a gwa hapụ ebe ọrụ. Ụmụ mkpara ahụ ibe gị ịda akpọ ma mmemme ịda mma mma gwa hapụ ọma n'ihu ji a. Ma ọ bụ ya ga-eleta nkwa na-amụ ụlọ ọkụ. ọ dị oke mwute n'ọha na eze oge a ịbụ oke mwute na ndị ichie ebe na paris a mekọ ihe dị ọdụ ọ dị mwute tam ike ọ na-ewu m ewu ọ na-enye m nke obi maka ọ bụghị ife m kwenye ọ bụghị ife m lebe anya